ee ɛ cogo di i y'a fɔ ala ee ala jugukan dabila sa n bɛ segin a kan tuguni a ko fɔlɔ maa min y'u baara kɛ kabila fara ye olu bɛɛ minni bi olu bɛɛ banna fɔlɔ maa min cɛ jɔ sa a to yen n ka n ka refrain ta ka ɲɛ bani i bɛna a dɔn sa ko ko jɛnɛba sɛki masigila ye nin ye ah. a ko fɔlɔ maa min y'u baara kɛ kabila fara ye olu bɛɛ minni bi olu bɛɛ banna ah. fɔlɔ maa min y'u baara kɛ sinji fara ye olu eh, bɛɛ minni bi olu bɛɛ banna ni kɔrɔ m'a ban bana b'a ban ni bana m'a ban Saya b'a ban a bi ban a bi ban mɛɛn o mɛɛn a bi ban ayi fɛrɛ minɛ a laban fɛrɛ minɛ
ɛ ba jɛnɛ fɛrɛ minɛ ye ala n'o de f'i ye n ko Ah. Eh, n'i ma se ka Ismaila Darame n'i ma se ka olu lamɛn ah, Ala m'a dayɔrɔ nɛɛmaya la mm. n'i ma se ka eh, fɛn min ye Sɛrifu Usumani Madani Ayidara i m'ale lamɛn i ma se ka mamudu diko lamɛn an ka karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ yen n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma i ma se ka ninnu fɛn fɛn lamɛn aa fɛn min ye jɛnɛba sɛki y'a lamɛn n'i y'ale lamɛn wa a banna dɔnkili ya a ma kɛ fɛn min ye jamukan ye a tɔn fɔli ye gansan ko ye a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na a ko diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ban an filɛ kunnafoni di min na o nin bɛ ban an bɛ arajo min kɔnɔ o ko bɛ ban pewu an bɛ mali min kɔnɔ mali ko bɛ ban pewu diɲɛ yɛrɛ bɛ munumunu ka taa an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn jabaru masa fɛ yen o kumana jɛnɛba sɛki b'o ko de fɔ an ye a ko an mana kɛ ko o ko la an k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ban a bancogo ye saba ye a y'o saba bɛɛ fɔ an ye nka a bɛɛ la an b'a f'i ye a k'a f'i ye ko i dɛsɛra k'o de y'a to a banna o man ɲi dɛ o man ɲi ala k'an kisi o ma wa i k'a dɔn n b'o de fɔ kuma bɛɛ n ko ni ala y'i kɛ ɲumankɛla ye o ye ɲuman ye o ka ɲi ala k'an bɛɛ to o sira kan ala k'an ci ɲuman na nka i k'a dɔn fɛnɛ e mana ɲuman kɛ cogo o cogo i b'a dɔn maa caman de tɛmɛna e ka ɲuman a tɛ bila ala tɛ bila olu ta kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ diɲɛnatigɛ la maaninfin bɛ camancɛ de la i mana kɛ jugumankɛla fɛnɛ ye i mana kojugu kɛ cogo o cogo kojugukɛla dɔ tɛmɛna e ta tɛ jɔ o kɛrɛfɛ o kumana i t'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛnatigɛ kɔnɔ mm. k'e mana ko o ko kɛ e fɔra dɔ kɔ wa o kumana ala ka sɔn ɲuman d'an ma yara biyama ɲuman mm. ala k'an ci o ma o de o de bɛ fɔ maa kɔfɛ ka ɲa mm, caman bɛ yen an b'u tɔgɔ fɔ bi u tile ma k'an ɲɛna nka an b'u tɔgɔ fɔ bi mun na u ye ɲuman de kɛ ala ka sabu ɲuman k'an ye yarabi amina halisa ala ka jamana in ala k'a kanda an k'a dɔn k'a fɔ mm. fɛn min ye diɲɛnatigɛ kɔnɔna la mm-hmm. a fɛn foyi tɛ to yen mm. n'i y'o bil'i kunkolo la ah. a fɛn min ye diɲɛnatigɛ ne bɛ se k'a faamuya ten wa foyi yɛrɛ ma jugu diɲɛnatigɛ in na mm. fo k'i disi gosi maa b'i disi gosi fɛn min na mm-hmm. n'o ka ɲi o ye ala ko ye dɛ i b'i disi kɔni gosi ala ko la aa ne bɛ n disi gosi bi mm. aa ala ko la kɔni tiɲɛ yɛrɛ la fɛn fɛn bɛ ala ko la n bɛ mm. fɛ k'o de kɛ n bɛ n disi gosi wa n b'a kɛ fo ka taa se n ka saya ma wa ni ala tɛnama ko ye mm. n bɛ n disi gosi o tɛ kɛ ka ne to yan fo ni nin tayana mm-hmm. bunadamaden kan k'i disi gosi nin de la o ye disi gosi ko ye nka k'i disi gosi nin tɛ kɛ ne na nin tɛ fɔ ne ma aa
karimasina Aa a tɛ nin kɛ ne a tɛ nin kɛ ne na n b'a f'i ye n'i y'o ye bunadamaden na i yɔrɔ janya a la siran o ɲɛ tiɲɛ maa o maa bɛ k'a tɛ k'ale la siran o ɲɛ yɔrɔ ma i yɔrɔ janya o la a bɛɛ bɛ k'e la don dɔ la k'a bɛɛ f'e ma foyi tɛ bɔ a la e b'i seko de k'o don don dɔ la e kɛɲɛko bɛ na ala kana n kɛɲɛko ala kana n ci o la Bamakɔ cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ radio bɛnkan kanubaw nin y'an donkan ye sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ to kira mantoya la k'a yir'u la k'a fɔ sɔgɔmada in na kunnafoni in nin y'an sigitɔ ale kɛnɛ kan ka sanga ni waati tanu an b'o ɲɛsin jabaru masa ma an tɛ se ka sigi an kumasi n'an m'ale tanu dɛ o tuma na ale min ye an wuli hɛrɛ ani baden na an b'a fo k'a barika da o tuma na n b'o de fɔ sanga ni waati fɛn min n'i b'a sama k'a bila i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛnba ye dɛ don o don n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'a fɔra ko ka oxygène brancher i la o heure damadama k'o wari compter k'o d'i ma, un, i b'a dɔn ko aa ko jako masa in ye sɔn fɛnba la, aa, e bɛ ka masa ka fiɲɛ sama don o don, un, fo ka taa s'i ka don laban na, un, ɛ fɛn min ye e tɛ dɔrɔmɛ kelen sara, foyi, wa a ka kɛnɛya a y'o fana d'i ma, n kɛ, e ko ko Ala ma foyi d'e ma, un, Ala ka sababu ɲuman k'an ye, amina yarabi, ɛ Bubakari Kamara o hukumu kɔnɔna la n'an ye masa in fo k'a tanu, an, an bɛ a ka ciden kɛrɛnkɛrɛn an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye, kosɛbɛ, an b'ale fo kɛnɛ in kan k'a fana tanu mm. ka sabu kɛ diɲɛ in danna ale kanu kosɔn mm-hmm. an bangebaaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn min ye baaraw b'o latugu k'o da limanajɔnw tulo ka teliya la mm. ɲɛmaayaso mm-hmm. maimuna kulubali mm-hmm. ama sangare ka taa se modibo dumbuya ma ale bɛ ka maaw bisimila fɛn min ye nɛgɛw karafe sekina tarawele morikɛ jije mo ale wulila fɛn min y'a ka sigiyɔrɔ k'o di mama tarawele ma mama goro binɛ k'a di ale ma ale y'i congo morikɛ ale sigiyɔrɔ la o tuma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bulo ka lagarenin k'a fo dan tɛ foli min na I m'a ye a ye surununi kɛ tan n'i ko ko Bulo ka lagare f'aw bɛ se k'a fɔ amina siɲɛ ba wolonwula a b'o fɔ a da jukɔrɔ nɛgɛw bɛ maa bolo sɔgɔmada in na Ah. o tuma na kumaso kɔnɔ an fila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ali- e Bubakari Kamara Jalakɔrɔbugukaw ka Bubakari Tiɲɛ. e Bubakari Kamara fɛn min ye Jalakɔrɔbugu dankelen Mm. e Bubakari Kamara jelikalala su Mm. cɛganankulu kutu Kutubu. bɔngi kun ci N de cɛgana sanni. min n'ale ka musotigiya o bɛ fɛn min tulon bɛ sanfɛ fɔlɔ a bɛ attente la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya a bɛ euro jigini na euro ɔ euro nana e m'a ye ko euro nana euro bɛ conteneur la ɔ basi tɛ aa Ala k'a nɔgɔya amina yarabi tɔngana kelen b'e bolo a tɔ kelen dɔ o bɛ ne Ibrahima Traore bolo n'a y'i diya i b'a fɔ ko Aya cɛ anw bɛna kɛ laseli da ye sɔgɔmada in na o hukumu kɔnɔna la laseko ɲuman anw sigikun t'o ye wa Ala k'o nɔgɔya anw ye amina lamɛjɛrɛ jɛkulu olu sigikun tɛ lamɛni ye lamɛko ɲuman Ala k'o nɔgɔya olu ye kosɛbɛ Ala kan'u nimisa u ka kanuya la o tuma na kuma man di da kelen na. Awɔ. Bubakari Kamara. Unhun. Kori baasi tɛ lu ma. an bɛ jabaru wayidu tanu Unhun. denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ so u kɛnɛman don Ɔhɔ. n'u to kayira o kɔnɔna na Ala ko ala ka tile hɛrɛ a mana kɛ caman ye Mm. maraka faama ale ka kuma don Mm. a kɛmɛ ko ala ka bi kɔnɔntɔn di malidenw ma Amina rabi Amina. ale bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn Ah. Ale b'o de fɔ nka kɛmɛ ala k'a bɛɛ di malidenw b'a si b'a si yɛrɛ la an bɛ jabaru wayidu tanu a gɛrɛgɛrɛ ko n'a masiba ko ala ka an kisi ka an kisi ka bɔ olu ma a jamana in a fɛn min a bɛ ɲɔn ka fori sɔrɔ cogoya min na o sira taama ni ala ka an dɛmɛ o kan parce que o bɛ don jamana in kɔnɔna na jamanadenw b'a fɔ ko tabarikala sinon jamana an bɛ don min na i Gɛlɛyalen don dɛ, gɛlɛyalen don, nka fɛn min ye a fura ye, un, o bɛ limaniya kofɔ Ala ka limaniya di Malidenw ma, amin, gɛlɛya Ala k'a ɲɔnti ka bɔ an kan, yarabi, Ibrahim kalimutabaaw sanga ni waati u fana bɛ cɛsiri la dɛ, unhun, yaasa kunnafoni bɛ se ka ta teliya la cogo min na, un, k'a lase jamanaden kannabilalenw ma, unhun, an b'u fo u ka o wuli ka jɔ la, tiɲɛ, Ibrahim e ni ne anw de bɛ ko o lase kɛbaa ye dɛ, n kɛ, ko fɛn min maa bɛ fo yɛrɛ ci kɛko ɲuman na an ma an yɛrɛ fo o baara o taacogo ɲuman kama ni fili min donna la ladiri lamɛnjɛkulu k'a dɔn hakili ka fili ye o tuma hakɛto a bɛ bɛɛ lajɛlen ka da la Ibrahima kori baasi t'i la Kulukorokaw bɛ kori baasi tɛ u la basi foyi tɛ Kalabankaw u bɛɛ bɛ yen u bɛ kayira la u bɛɛ bɛ ala tanu tabarikala e Ibrahima Tarawele Ibe Aya ka Burama e Ibrahima Tarawele Ibe Kulukoro ambassadeur e Ibrahima Tarawele Ibe fɛn Kulukoro ressortissant minnu bɛ bamakɔ Sudan Ɲare olu ka ɲɛminɛbere o don e Ibrahima Tarawele Ibe Maa ka Burama den saba fa a nata da o don aa e bɛ n dɔn kojugu kori baasi t'i la e bɛ n dɔn ko maa numu ka ye dɔn misi biɲɛ la e ne ta ye e bɛ n dɔn kosɛbɛ n'an tilala laala n na sɔn k'i jansa tabari Aya ka Burama i jansa

Bubakari Kamara y'a fɔ cogo min na kunnafoni waati sera wa o ye anw sigikun ye kunnafoni sɛbɛnw o tuma na an n'u bɛ kari ɲɔgɔn na sirajan taama a bɛ ale kofɔ fɛn min ye lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ sɛbɛn fɔlɔ min b'a ta sɔgɔmada in na a bɛ L'Indépendant kofɔ bɔko ba naani kɛmɛ wɔɔrɔ bi duuru ani wolonwula u ka bi alamisadon bɔli don Ablaye Jara bulon yɛrɛ denkɛ a kɛmɛ ka nɔbila bolo da a ko fɛn min ye mugujugu min bɛ yen n'o bɛ engin explosif improvisé n'a bɛ ale kofɔ a ko a ye tiɲɛni a y'a kɛ tuguni dɛ a kɛra fɛn min ye duwanzan kɔni ale mara la n'i ye duwanzan kofɔ o tɛ moti o kumana ale marabolo kofɔ wa parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ nin ko in kɔni a gɛlɛyara dɛ maa saba ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen olu bɔnɛna u ni na maa caman yɛrɛ kɔni olu joginna maa damadama b'a la olu kɔni olu sɛbɛkɔrɔ jogin bɛɛ parce que b'a ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko min filɛ nin ye sa ni maa minnu kɔni n'u tora nin ko in na mugujugu kɔni ale de kɛra sababu ye ni ka pɛrɛn n'u ye a kɛra boni ani hɔnbori ale ni ɲɔgɔn cɛ nin mɔbili min filɛ nin ye sa parce que b'a ka fɔ la ko a kɔni a bɛ na waati min na mobili a sera mugujugu ma tuma min na aaa a sina ka mobili in kɛ i n'a fɔ ko min kɔni ye ala maa dako ye k'a sababu kɛ a pɛrɛnna ka mobili kɔni k'a fili sanfɛ a maa minnu b'a kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka u yɛrɛkɛ maa saba kɔni olu bɛɛ lajɛlen olu sina ka to sisi la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maa caman minnu kɔni maa tɔ minnu b'a kɔnɔ olu caman kɔni olu joginna i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na caman kɔni b'a la olu fana sɛbɛkɔrɔ jogin bɛɛ unhun, parce que b'a ka fɔ la unhun, a ko mugujugu in kɔni ani fanga min yɛrɛ wulila unhun, aa ko n'i ye mɔbili y'a bolo a bɛ k'i bolo i n'a fɔ ko filimu koyi yeah. parce que b'a ka fɔ la unhun, a ko halisa n'i y'a lajɛ fɛn min ye minɛnko kɔni na unhun, aa o kumana o kɔni e, minɛnko ta fanfɛla la ko tiɲɛni kɛra o yɔrɔ fana na dɛ unhun, n'o bɛ dégâts matériels n'o bɛ olu kofɔ unhun, parce que b'a ka fɔ la awɔ. a ko nin ko bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ tiɲɛni min kɛra nin ye a ataki kɔni kɛra maa ma bɔ k'i kangalama fasa k'olu de nɔ don dɛ o tuma o b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni an bɛ don min na i ko bi jatigɛwale kɛbaaw k'o kumana u bɛ ka waati dɔ kɔni u bɛ k'o de kɔnɔ a ko ko nka ko n'i y'a lajɛ sɔmi kɔni a kɛn bɛ fɛn min kɔni ye maa dɔw la dɛ k'a sababu kɛ marakala zo fila kɔni tɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Katiba Ansardine de Masina a ko n'i y'a lajɛ ko siga kɔni kɛn bɛ olu la dɛ k'a sababu kɛ olu de ka wulikajɔ a ka bon nin yɔrɔ in na a ko n'i ye a lajɛ ka taa se ɛɛ fɛn min ye front de libération du Masina unhun, a bɛ min kɔni kofɔ, a ko n'i y'a lajɛ, unhun, o kumana cɛkɔrɔba jugu min bɛ hali n'a yirala k'a fɔ k'ale sara, unhun, Amadu Kufa k'ale ka maaw kɔni k'olu de ka ko ka ca nin yɔrɔ in na, unhun, parce que ba ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na, unhun, k'o kumana nin mugujugu pɛrɛn min filɛ nin ye nin yɔrɔ ninnu na, unhun, k'a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ bɛ ka gɛlɛya dɛ a ko min yɛrɛ juguyara n'a bɛɛ lajɛlen ye n'o ɲɔgɔnna kɔni n'o ma deli ka kɛ fɔlɔ dɛ a ko n'i ye a lajɛ fɛn min kɔni ye mugujugu dɔ kɔni o pɛrɛnna o pɛrɛnni min kɛra ni eh, dɔgɔjɔlaw ye olu bɔtɔ fɛn maliyɛn dɔgɔjɔla minnu kɔni tun bɛ yen nɔ sa Awɔ. n'olu kɔni n'u tun bɛ fɛn min kɔni n'u tun bɛ ka bɔ burukina faso o kumana ka na dɔgɔ kɔni ka n'o jɔ bɔ- boni k'olu natɔ min kɛra ko mugujugu min pɛrɛnna ni olu ye Tiɲɛ. a o yɔrɔ in na k'o ɲɔgɔn kɔni o ma kɛ fɔlɔ o kumana an bɛ ala deli ala kan'o ɲɔgɔn kɛ k'a sabu kɛ maa bi duuru ani kɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni olu ni tora o la ala ka so ɲuman kɛ an ye parce que ale ye nin ye an ye mun bɔ indépendant kɔnɔ abilayi jara lo ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bi don bɔli ibrahim minnu bɔnɛna yarabi ala ka lahara so suma u ye basigi ala ka sabati an ka to o mopti région kelen o kɔnɔna na dɛ ko mɔti region fɛn min MINUSMA n'o bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba n'ale nalen don dɛmɛ ni fɛn min basigi o sira taamali la an ka jamana o kɔnɔna na ka laban ka jamanadenw n'u bolofɛnw k'olu lakanda a ko u y'o sira u b'a la k'o jidi dɛ a ko checkpoint duuru o tɛ fɛn min an ka lakana tigilamaw bɛ sigi yɔrɔ minnu na ka fɛn min lakana baara k'olu jidi wa a ko o yɔrɔ duuru man sina a ko fɛn min u y'u bolo don u kun ko musaka bɔ ka bi tabali sanfɛ ŋami a ko o baara olu ka se ka kurakuraya cogo min na yaasa lakana fɛn min badon bɛ kɛ olu la a ko olu o bɛna kɛ yɔrɔ kɔfɔlen minnu na a filɛ nin a ko fɛn min yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ko baribe baribe kelen bɛna checkpoint kelen ale bɛna taa sigi o yɔrɔ kɔfɔlen in na fo ka taa se tifatoma tifatoma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen gunda gundaga yɔrɔ dɔ fana bɛ yen u bɛna taa checkpoint sigi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko jɛnɛ jɛnɛ ta kɔfɛ fɛn min bargondaga bargondaga u bɛna taa dɔ fana sigi o yɔrɔ kɔfɔlen in na dɛ a ko n'i ye an ka marabolo fɛn min sixième region militaire o tɛ fɛn min moti region ale kɔfɔ wa A ko force FAMa u bɛna taa nin baara ninnu sigi ɲɔgɔn sanfɛ yen nɔ yaasa lakana olu bɛ se ka jidi cogoya min na fɛn min taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya jamanaden kannabilalenw bolo cogo min na ka kɛɲɛ ni basigibaliya min bɛ nin yɔrɔ masina in na a ko o wuli ka jɔ o sabu musaka min bɛna bɔ ka bi tabali sanfɛ n'o bɔra fɛn min diɲɛ seleke naani fɛn min jamana min b'a kɔnɔ k'a kɔkɔrɔma dondon n'o bɛ fɛn min kanada jamana ale kɔfɔ fonds canadien a ko o kasabi min filɛ mm. o de bɛ t'i jɔ sefa wari mm. min bɛna taa don nin baara in na o miliyɔn kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn ni naani n'a kunkanfɛn a ko o de bɛna ta ka don nin baara in na a ko diɲɛ seleke naani tɔnba min filɛ ah. nasiyɔnzini k'u ka wuli ka jɔ min talen don ka ɲɛsin faso jamana maliba ma mm. ko dɔwɛrɛ tɛ ko basigi bɛ se ka jidi cogoya min na mm-hmm. malidenw bɛ se k'a fɔ ko tabarikala yaasa gɛlɛya min ni kamanagan min bɛ o bɛ wuli ka bɔ malidenw dara a k'u b'a la k'o siraw de jidi a ko fɛn min nin baarabolo ninnu na a musakaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka bin dɛ mhm. a kɛra fɛn min maridi don ah. o ti tarata kɔfɔ wa ka bɛn janvier kalo o tile seegin san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn mm. a ko moti region o kɔnɔna na mhm. a ko fɛn min maa o maa bɛ moti region kɔnɔna na mm. k'o da bɛ kalakari lakana o jidili siratigɛ la wa mm. a ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna na gouverneur de la region de mopti ale tun bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko force de sécurité de la défense ale maa ɲɛma fana tun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na chef du bureau de la MINUSMA o maa ɲɛma fana tun bɛ yen a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen général commandant ale fana tun bɛ yen n'o bɛ secteur fɛn min an ka woroduguyanfan o lakana ko jidili siratigɛ la ale tun bɛ o kɛnɛ o kɔnɔna na a ko ninnu bɛɛ lajɛlen taara nin kɛnɛ kɔnɔna na k'a sabu kɛ mun ye u bɛɛ lajɛlen hamina ko ko kulunkɔnɔmɔgɔ bɛɛ hami ye ba tigɛ ko ɲuman ye o tuma basigi o sira bɛ jidi cogoya min na Ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na yaasa u bɛ se k'o nun don cogoya min na a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko nin fɛn min MINUSMA ka bureau o maa ɲɛma min filɛ n'o bɛ Fatu Cam ale ko fɔ ale kɔni ye kuma ta a ko nin baara min kɛlen filɛ MINUSMA fɛ ko checkpoint duuru k'o ta k'o labila an ka lakana tigilamaw ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ lakana o bɛ se ka jidi cogoya min na basigi siratigɛ o bɛ sabati a ko a dabɔra o de kama a ko fɛn min an ka Mali a maa ɲɛma minnu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na fɛn min force FAMa o tɔgɔ la n'o bɛ Ismaël Wage ale ko fɔ ale ma to kɔ dɛ a ko an y'a minɛ ni barika ye wa a y'a d'an ma baara min kama ni ala ni kira jɛnna ni a ye anw yɛrɛ tun bɛ baarakɛminɛnw de ɲini yaasa lakana an bɛ se k'o jidi cogoya min na ko nin y'o sabatilen ka ban lakana k'an b'o nun sɛbɛkɔrɔ don wa basigi k'o bɛ sabati ko MINUSMA jɔnko ala foli o kɔni an b'o ta k'o ɲɛsin aw ma koyi k'a sabu kɛ halisa aw ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya an mako b'a la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan yaasa basigi bɛ sabati cogoya min na fasiri filɛ an ye min bɔ L'Indicateur du Renouveau kɔnɔ u y'a ta MINUSMA fasiri o nɔkun na fasiri n'i y'a bila halisa fasiri sɛbɛn ne bɛ tɛmɛ ni a ye o L'Indicateur du Renouveau kelen ne b'a minɛ e la wakili ni ko o kɛ a ye o de ale kɛmɛ ka nɔbila bolo da u ka L'Indicateur ka bɔko ba fila kɛmɛ wolonfila bi kɔnɔntɔn ani wolonfila u ka bi alamisadon bɔli don o de a taa n'an ye Haut Conseil islamique la a ko Haut Conseil islamique an bɛ waati min na ko sisan a ka koko pɛrɛnda ko dɔ bɛ ka fara a kan dɛ aaa la fissure s'élargit ee a ko an bɛ don min na i ko bi mm. aa fɛn min kɔni ye farada min kɔni n'o kɔni n'o bɛ Haut Conseil islamique kɔni n'o bɛ ale kɔnɔna la mm. a ko dɔ kɔni a bɛ ka fara a kan mm. a kɛmɛ musokɔrɔnin ka sɔ bɛ ka daga fara n denmuso dɔ ko ka fara a kan o de ka fɔ la a ko meeting belebeleba min bɛ n'ale kɔni bilala sen kan Imam Mamudu Diko ale fɛ Haut Conseil kɔni ale tɔgɔ la parce que b'a ka fɔ la a ko Imam Mamudu Diko n'i y'ale yɛrɛ la Haut Conseil islamique kɔni o ɲɛmaa de don ale de ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye k'a jira k'a fɔ o ko jɛrɛ belebeleba k'a bɛn'o kɛ n'o bɛ meeting ba ko fɔ a kan ka kɛ février kalo tile tan fɛn min ye san ba fila ani san tan ani kɔnɔntɔn parce que b'a ka fɔ la a ko ko min kɔni kɛlen filɛ k'an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye koko pɛrɛnda min kɔni n'o bɛ Haut Conseil islamique kɔnɔna la k'a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a kan dɛ k'a sababu kɛ mun ye association islamique Eh, groupement groupement des eh, groupement des leaders religieux mm. o kumana o ɲɛminɛ bere min n'o bɛ Sherifu Usmani Madani Ayidara bolo mm. a ko an bɛ don min na i ko bi ko maaw kɔni k'olu kɔni kɛnbɛ k'olu y'a jira k'a fɔ mm. k'o kumana olu kɛra bolo kɔfɛfɛn ye nin ko in na dɛ mm. k'o kumana olu kɔni u ma wele ka gɛrɛ nin ko in na mm. parce que b'a ka fɔ la mm. a ko o de hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ gɛlɛya min kɔni n'a bɛ an ka Haut Conseil islamique kɔnɔna la mm. Mali silamɛw olu ka tɔn belebeleba min bɛ yen mm. n'a ɲɛminɛ bere n'a bɛ Mamuru Diko ale bolo Cɛn. fasiribaa ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na i ko bi o kumana Haut conseil islamique yɛrɛ a kɔnɔna la ko fɛn min ye wulikajɔ dɔ kɔni olu kɛra kɔsadani na n m'a dɔn n'i hakili bɛ a la o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko kalanbolo dɔ k'o don an ka eh, dugumakalansow kɔnɔna la n'o kɔni n'o bɛ kɛ sababu ye luti tile n'o bɛ pedeya kofɔ o kumana k'o kɔni k'o kalan k'o don ekɔlidenw kɔni u kunkolo la a ko o kuma min kɛra Mamudu Diko ale kɔni ale de y'a ko kɔni k'a sama ka bɔ dibi la ni k'a bila yeelen na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na fasiribaa ko o waati kama n'i y'a lajɛ Mamudu Diko y'o mun kɛ a ko conseil islamique kɔni kɔnɔna la e ko a jɛɲɔgɔn minnu kɔni bɛ yen a kɔni a n'olu ma taa sira kelen fɛ o la dɛ hakilina ta fanfɛla la k'a sababu kɛ o kumana olu ta kɔni olu hakilina tun tɛ o ye jɛrɛ kɔni a tun ka kɛ o ko in na fasiribaa ka fɔ la o fɔli min kɛra ɲɔgɔn kɔ o la a ko Mamudu Diko a ye meeting belebeleba wɛrɛ kɔni a y'o boloda o de kan ka kɛ février kalo tile tan kari nata in na fasiribaa ko o min filɛ nin ye sa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'o kumana o kɛlen bɛ ka ko kɔrɔ dɔ kɔni ni k'olu lawuli dɛ k'a sababu kɛ mun ye fɛn min ye n'i ye jateminɛ kɛ Haut conseil islamique n'i y'a tariku yɛrɛ ta k'a lajɛ a ko kabiri waati min na u ka congrès belebeleba min kɔni ni o kɛra n'o kɛra sababu ye fɛn min kɔni Imamu Mamudu Diko ale kɔni a ye sebaaya sɔrɔ fɛn min ye Cɛrinɔ Adi Camu ale kan a ko a bɛna taa n'i dun ye Cɛrinɔ Adi Camu ni ale n'i y'o Cɛrinɔ Adi Camu in lajɛ k'ale kɔni groupement des leaders religieux n'o ɲɛminɛ bere n'a bɛ Serifu Usumani Madani Ayidara bolo k'ale kɔni ale y'o tɔnden ye fasiribaa ko kabiri o waati ninnu na e ko san sama gɛlɛya a ma don Haut conseil islamique ale kɔnɔna la wa a ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta ni ka a lajɛ ni jɛkuluba min filɛ n'a bɛ mali mali silamɛ tɔnbaw olu ka jɛkuluba kofɔ fasiribaa ko o kumana n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi Mamudu Diko ale min filɛ a y'a jira k'a fɔ o kumana mɔgɔw ka wuli ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade vingt-six mars la février kalo tile tan dɔwɛrɛ tɛ ko ba minnu bɛ jamana kɔnɔna la jamana yɛrɛ ka jamana yɛrɛ bɛ danga min na an bɛ don min na ko bi ani jamana siniɲɛsigi ka fɛɛrɛ kɛ ka kumaba kɛ olu kan o kumana ka tila ka dugawuba kɛ olu la a ko ko alisilamɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye olu wele fasiribaa ko ko kuma min fɔlen filɛ nin ye sa a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ groupement des leaders religieux n'a ɲɛminɛ bere bɛ Serifu Usumani Madani Ayidara bolo a ko o kumana jateminɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ko kɔni kɛra n'i y'a lajɛ olu kɔni u ma u kɛra kɛrɛfɛden a ko la a ko o de hukumu kɔnɔna la o kumana groupement maa minnu filɛ nin ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ Mamudu Diko k'a kɔni a k'a lajɛ fɛn min kɔni a ka segin kɔ a k'o boloda joona joona mhm. cogo min na olu fana u sen bɛ se ka don a ko la cogoya minnu la fasiribaa ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta ni ka a lajɛ mhm. a ko a ko kɔni a daba wulilen don Haut conseil islamique kɔni ale kɔnɔna la mhm. ko n'a y'a sɔrɔ pɛrɛnda kɔni tun ye fitinin ye k'an bɛ don min na ko bi e ko i t'i dɔ fo kidali ka pɛrɛnda in ye wa k'a sabu kɛ a sɛbɛkɔrɔ bonyana awɔ ko fɔlɔ fitinin kun don n'i ma lipu don i ɲɛ la mm. walima ni infrarouge yɛrɛ t'i ɲɛ la i kun tɛ se k'a ye dɛ ah. ko nka ko sisan mm. n'a y'i diya t'i jɔ fo kidali mm. pɛrɛnda min n'a bɛ o conseil islamique la k'i b'a pɛrɛnda ye ah. aw b'a yira k'a bonyana dɛ pasirikɛba a ko an bɛ don min ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ ko kumana nin ko min kɛlen filɛ hali maa b'i yɛrɛ ɲininka o la o kumana a bɛ ka fɔ cogoya minnu la ko o kumana k'a tɛna na kɛ i n'a fɔ fɛn min kɔni ye serifu sumani madani ayidara n'i ye ale ta ni ka a lajɛ ale kɔni ko hali n'o y'a sɔrɔ o kumana fɛn dɔ kɔni a tɛ ɲɛfɔ mm. k'a si kɔni bɛ dɔn dɛ mm. ko o kumana n'i y'a ye n'i ye ale lajɛ mm. i b'a ye k'a fɔ ale kɔni a ka dɛmɛ a bɛ se jamana faama ale ma ko jamana faama min filɛ n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye Imam Mamudu Diko ale kɔni a n'a ka parrain n'o kumana n'o y'a ka n'o y'a ka eh, denfa ye Serifu Buye Hayidara k'olu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni olu n'o tɛ fankelen fɛ ko eh, olu n'o tɛ fankelen fɛ k'a sababu kɛ jamana faama kalata min kɛra san ba fila ni san tan ni seegin olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni kana kala ta a ye o tumana ko o ko kɔni ko de bɛna don nin na wa pasirikɛba a ko maa kɔni ma kɛ ala ye k'a dɔn a ko an bɛ don min na ko bi maa kɔni bɛ se ka fɛn kelen min kɔni fɔ a ko ko dingɛ kɔni a tigɛlen bɛ o conseil islamique la k'a sababu kɛ ko a sɛbɛkɔrɔ pɛrɛnnen o de ale ka nɔbila sɛbɛn nin an ye mun sama ka bɔ indicateur du renouveau u ka bidon bɔli ala ka sabu ɲuman k'an ye farafarali a tɛ foyi ɲɛ o kumana diɲɛnatigɛ ko o ko n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ fanga de sɔrɔ a fɛn min ye ni a kɛra kelen kelen bɔ fosili ye laɲini ye mun ye a tɛ sabati yarabi ala ka hakili ɲuman d'a ma Ibrahim min nɔkun caman Soleil Hebdo u ka bidon bɔli don André Traoré ale kuma bɛɛ André a ko an ka taa fɛn min jamana faso ale ka sariyabaju o kuma bɛ o kan dɛ a ko fɛn min processus de révision constitutionnelle o tɛ jamana sariyabaju ale yɛlɛmaliko kibaruya a t'o kofɔ wa a ko o kuma kan ko a b'a la ka maana a maana tɔ b'a la ka masala dɛ a ko a ko a bɛna dabɔ ko kura ye ko kura ka yaasa a bɛ se ka yɛlɛmaw bɛ don a la cogoya min na ko baara bɛna dabɔ fɛn min san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn in kɔnɔna na a ko fɛn min homme d'affaires mun bɛ yen n'ale yɛrɛ tun ye fɛn min maa ye maa min n'a tun y'i kan bɔ jamana faamaya nɔfɛ nka ale ma sebagaya ale m'o sɔrɔ n'o bɛ aliyu bubakari jalo a b'ale kofɔ n'ale ka fanga ɲinitɔn o ye ADP maliba, ok, a ko ADP maliba o cɛba min filɛ nin n'o bɛ Alu Bubakari Jalo kofɔ, tiɲɛ, a ko jɔn ko Ala n'a ma ɲɛ ko fɛn min sariyabaju ale bɛ yɛlɛma, a ko jɔn ko Ala a ka kan fɛn min maliden a cɛ a muso k'a daminɛ kayi fo kidali a bɛɛ lajɛlen ka sigi k'a da don a kibaruyaw la a ko n'o kɛra o de bɛ kɛ ko sabatilen ye wa ko ko min kɔkɔrɔma bɛ don don kosɛbɛ A ko an dun bɛ don min na i ko bi ko jamana ko basigilen tɛ dɛ ko maafaa o b'a la ka kɛ fɛn min ɲɔgɔnfaa bɛ sen na lakanabaliya ko jirilen don jamana a kɔrɔnfɛla la dɛ ko wa ko maaw b'a la ka ɲɔgɔn faga a camancɛ bolo fɛ ko bamakɔ yɛrɛ fɛn min n'o ye a kapitali ye a ko lakanabaliya ko taara ka fɔ dan dɛ A ko ni sigikafɔ n'o dun bɛ kɛ tiɲɛ sigikafɔ a ka kan kɛ ka kɛ basigi de kɔnɔna na dɛ unhun wa k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen unh ko accord pour la paix an et la réconciliation nationale unh a ko o kibaruyaw k'o bilali sen 1 kan unh a ko bisibasalen don ko fɛn min o tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya si la unh a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a lajɛ ko fɛn min ye jamana sariya baju a tɛ se ka yɛlɛma cogo si la unh fo haa ka diya basigi hakika tan unh ko f'o de ka kɛ a kɔnɔna na tiɲɛ a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ unh a ko o basigi mun filɛ an ko o dun ma sabati cogoya si la a ko n'i y'a da ale yɛrɛ ma ale Alu Boubacar Diallo a ko hali n'a ma ɲɛ ko jamana ye a sariya n'a bɛ falen n'a sariya bɛ falen ko k'a koɲɛ n'a makan ma fɛn min concertation o min b'a la nin n'o bɛ sociale ko fɔ an bɛɛ lajɛlen ka taa sigi tabali la yaasa k'an hakilinaw bateri a ko a bonya n'a karama ko k'a ta k'a di fanga sinamatɔnw ma yaasa olu bɛ se ka don jamanadenw kan cogoya min na ka bɛɛ lajɛlen lamɛn ka bɛɛ lajɛlen mana ka bɛɛ lajɛlen hakilinaw k'olu ta kɛ gafe ye yaasa a bɛ kɛ fɛn ye jamana sariyabaju min ye fɛn min maa si kelen tɛ kɛ kɔmaa ye a kɔnɔna na a ko n'a dun ma kɛ o cogo la ko fo n'a tora maa minnu y'a laɲini kɛ jamana marabaaw n'u bɛ gouvernement bolo a ko a bɛna kɛ fasadi falen de ye dɛ o tɛ k'a ɲɛda ni sananko sananko ten wa k'a ko u ninnu dan ye a ko n'a tora ten ko jamana hakilina ko o tɛna sɔrɔ a kɔnɔna na k'a bɛ kɛ tɔkajɛ ye fɛn min Alu Boubacar Diallo a ko basigi kelenya ko fɛn min o bɛ sɔrɔ min na yaasa u bɛ ka min laɲini a mɛnna k'o de ye a koɲɛ bɛɛ lajɛlen ka di fanga sinamatɔnw ma olu ka kɛ a administrateurw ye olu ka kɛ koɲɛnabɔlaw ye olu ka taa dogodogo ɲɛw bɛɛ lajɛlen lauru ye ka don jamanadenw kan da ni da fɛn min ye ka don bulonbaw ni bulonda k'u hakilinaw bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ gafe ye wa fana ko basigi bɛ sɔrɔ o kɔnɔna de la ko lakana bɛ jidi o kɔnɔna de la wa ko jamanadenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o siratigɛ de kɔnɔna na Fasiri filɛ André Traoré ale ka nɔbila sɛbɛn don Soleil Hebdo kɔnɔ u ka bidon bɔli don André Traoré an b'ale fo i yɛrɛ fo i ka lase kɛ ko ɲuman na André Traoré n'i y'ale bila Soleil jumɛn don d'Afrique ya Hebdo Soleil Hebdo ɔ basi tɛ ne y'o bila e ko ne tɛna la lettre la lettre du peuple ne b'ale ta ne y'a ta fasiri a boloda bɛ a kɔnɔ maa min kɛmɛ ka nɔbila boloda a bɛ bamoyi eh, jalo a b'ale ko fɔ mm. fulakɛ a kɛmɛ ka kalimu boloda mm. a ko an ka taa fɛn min ye bamakɔ pɔsuba ale la mm. n'an taara yen nɔ a ko fɛn min ye wulikajɔ min kɔni n'o bɛ ka kɛ pɔsu ka dugukolo minnu bɛ yen mm. a ka wulikajɔ kɛ ko o yɛrɛ ka a kɛ ka n'a fɔ fɛn min kɔni ye pɔsu yɛrɛ ta tɛ mm. darakili yɛrɛ hukumu kɔnɔna la dugukolo ŋanamuŋanamulaw fɛ mm. a ko an bɛ don min na ko bi pɔsu kɔni ka a wulila dɛ mm. a ko a ɲɛmaaba min bɛ yen mm. n'o bɛ président directeur général ale ko fɔ mm. o tɛ pdg ye wa a ŋunuŋunu kuma minnu kɔni bɛ a ko la a bɔra a y'a bɛɛ lajɛlen jɛya malidenw ye parce que b'a ko pɔsu a ɲɛmaaba min bɛ n'o bɛ pdg kofɔ n'o ye ibrahima hayidara n'a bɛ ale kofɔ a ko a kɔni a ye ɲɛfɔli kɛ dɛ a ko an bɛ don min i ko bi fɛn min ye o kumana n'i y'a ta k'a lajɛ nin so belebeleba min filɛ faso kɔni kabiri a b'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta tuma min na a n'i y'a ta k'a lajɛ nin cakɛyɔrɔba min filɛ nin ye ko an ɲɛdama yɔrɔ ye nin yɔrɔ in ye dɛ n'a bɛ pɔsu kɔni n'a bɛ ale kofɔ nka an bɛ don min i ko bi pɔsu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni tun bɛ fɛ ka tunun ɲɛmaa min nalen filɛ o kumana pɔsu yɛrɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ale kɔni a y'o baaraw de bolo da a ko o de ye hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta ni ka a lajɛ ŋunuŋunu kumaw kɔni u sɛbɛkɔrɔ u cayalen bɛɛ o ŋunuŋunu kuma ninnu fo ka jɛyali kɛ fasodenw bɛ se k'a faamuya cogoya minnu la parce que b'a ko o kumana conseil d'administration dɔ kɔni o senfɛ o kumana n'o ye cakɛda yɛrɛ o kumana u ka jɛrɛ belebeleba ye o kumana ko laɲini kɔni o de nana kɛ sa k'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin nin baarakɛyɔrɔba min filɛ nin ye mhm. n'o ye pɔsu belebeleba ye n'i y'a ta k'a lajɛ mhm. gɛlɛya kɔni a b'o o sɛbɛkɔrɔ kɔnɔ fɛn min ye a sɔrɔ bolo bɛ se ka yiriwa cogoya min na mhm. pɔsu yɛrɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya minnu la o baaraw kɔni fo olu ka bolo da ɲɛmaa min filɛ n'o ye pdg n tɔma ibrahima hayidara a y'a yira sa k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna fo ɲɛdama kuraw ka kɛ baarabolo kɔni olu ka bolo da o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kɔni kɔnɔna la fɛɛrɛ kɛra ka nin ko in kɔni ni ka sɔrɔ ka a bolo da dɛ a ko o kumana a ka fɔla halisa ibrahima k'a ko o kumana pɔsu kɔni a kɛrɛfɛla min filɛ nin ye mhm. kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye pɔsuba ye mun filɛ bamakɔ mhm. o kumana k'olu ye wulikajɔ kɔni kɛ n'i y'a lajɛ a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen pɔsu ka yɔrɔw de don mhm. pɔsu ka yɔrɔ sannen don halalaw de don ko nka fɛn min ye a yɔrɔ kɔni a tun bɛ maaw kɔni bolo mulu kɔni n'u bɛ k'a k'u dungɔ an'u sago ye k'a sabu kɛ pɔsu tɛ foyi sɔrɔ a la a ko o de ye hukumu kɔnɔna la pɔsu yɛrɛ dun fana kɛ bɛ a kan gɛlɛya bɛ pɔsu kan o kumana fo wulikajɔ ka kɛ nin yɔrɔ minnu filɛ nin ye pɔsu yɛrɛ fana a bɛ se k'i tɛgɛ nɔ cogoya min na a ko o de hukumu kɔnɔna u ye fɛɛrɛ kɛ fɛn min kɔni ye yɔrɔ in kɔni a bɛ se ka jɔ cogoya min na k'a kɛ yɔrɔ ye ni a kɔni a bɛ se ka bila location na cogoya min na a ko nka n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ o kɔni o tɛ se ka kɛ k'a sababu kɛ pɔsu ale tɛ agent immobilier ye pɔsu ale tɛ sojɔ kɛ fo a ka fɛɛrɛ kɛ k'a di maa dɔw de ma mulu bɛ se k'o baaraw kɔni ni ka olu bolo da a ko o ɲinifɛnw kɔni olu de kɔni e k'o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye wa parce que b'a ka fɔ la a ko pɔsu ɲɛmaa min filɛ nin a ko gɛlɛya caman kɔni a ye pɔsu ka yɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya y'olu sɔrɔ dɛ k'a sabu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ pɔsuba yɛrɛ o kuma ka bɔ yen nɔ n'i y'a ta lajɛ pɔsu ka yɔrɔ dɔ kɔni o bɛ lafiyabugu dɔw bɛ hamdalayi dɔw bɛ dawudabugu a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ yen nɔ misiri kɔni o jɔra yen yɔrɔw la a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta a kɛlen bɛ gɛlɛya belebeleba ye sabula mɔgɔw kɛlen bɛ ka t'u sago a yɔrɔ la o kumana n'i y'a lajɛ i b'a fɔ ko tigi tɛ a la unhun parce que b'a ko o de hukumu kɔnɔna la unhun olu y'a lajɛ o kumana a yɛrɛ a yɔrɔ ninnu a bɛ se ka kɛ yɔrɔ sanuyalen ye cogo min na tiɲɛ a yɔrɔ de bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye cogo min na unhun k'a sababu kɛ yɔrɔ minnu don n'i y'a lajɛ jamana nima yɔrɔw don unhun k'a fɔ ko k'o to tan cogoya la f'a ka labɛn unhun a bɛ se ka ɲɛdama ɲuman yɛrɛ di jamana ma cogoya min na unhun wa sɔrɔ fana olu bɛ se k'o kɛ cogoya min na k'o de y'a to u ye nin ko in boloda unhun a ko fɛn min don u ɲininkali a a yirala k'a fɔ ko unhun poste kɔni k'a feerela de awɔ k'ale kɔni a b'o fɔ k'o siga bɔ bɛɛ lajɛlen na unhun poste ma feere dɛ a unhun dira bail de la a banna bail ye jumɛn ye a bɛ di maa dɔ de ma waati dɔ kɔnɔna la a bɛ baara kɛ a kɔnɔna la wa n'i y'a lajɛ o kumana a b'o baara min k'a kɔnɔna a bɛ tɔrɔmɔɲɔn dɔ fana a b'o bɔ k'o bin n'o waati banna jateminɛw bɛ kɛ o kumana a kan ka kɛ cogoya minnu la a bɛ kɛ ten cogoya la o kumana yɔrɔ kɔni a bɛ segin a tigiw ma k'o kumana ka yɔrɔ di maa ma a ka baara k'a la ka wari dɔ di o kɔnɔna la ko ani a feerela ko yala kelen wa a ko nin tɛ kelen ye parce que b'a ka fɔ la a ko ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ min kɔni don a ma feere a ko a dira fɛn min kɔni ye sɔrɔ busoba dɔ de ma n'o bɛ opérateur économique dɔ ko fɔ o kɔni o de y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kɔni a ɲɛdama bɛ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ nin hakilina in ta o kumana ale yɛrɛ a b'u kɔ ka sababu kɛ yɔrɔ min yɔrɔ min na ma ko ni ma yɔrɔ de don a yɔrɔ man ka to tan tɔ k'a labɛn k'a kɛ yɔrɔ ɲuman ye ɲɛdama bɛ se ka sɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna cogo min na k'o kumana ale kɔni a b'i kɔ don a ko kɔrɔ b'a ka fɔ la a ko ko kumana o min kelen filɛ nin ye n'i y'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye pɔsu a ka yɔrɔ minnu filɛ nin ye n'olu tɔw bɛ dogodogoɲɛw la fɛn min ye eh, sigida tɔw kɔnɔna la ko pɔsuba kɔni o de ta ka gɛlɛn ko baara min kelen filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ don n'a nataw la ɲɛdama kɔni o na kɛ o yɔrɔ tɔw la o wari min bɛ sɔrɔ k'o kɛ k'o yɔrɔ tɔw kɔni k'olu baara ko n'o tɛ k'an bɛ don min na i ko bi olu yɛrɛ de nan'u sigi k'a lajɛ pɔsu ka yɔrɔ o yɔrɔ bɛ eh, kominiw kɔnɔna la ko o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen e k'u ma tila pɔsu la wa ka sabu kɛ maaw kɛn bɛ ka n'u sigi a dugukolo kan panparanpan fɛn min kɔni ye pɔsu tɛ foyi sɔrɔ a la wa ka kɛ i n'a fɔ fɛn min kɔni ye tiɲɛ doko ye a ko nin yɔrɔ min filɛ nin ye n'o bɛ pɔsuba kofɔ a ko n'i y'a lajɛ san bi naani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko n'i y'a lajɛ pɔsu bɛ ka baara min kɛ diɲɛ kɔni ale bɛ ka taaɲɛ de k'o kumana a nana bila numérique minɛn kɔnɔna la n'a nana bila o kun kɔnɔna la fo nafolomugu kɔni olu de ka ɲini ka o baaraw fana kɛ a ko o nafolomugu kɔni n'i y'a lajɛ gɛlɛya kɔni a bɛ pɔsu kɔnɔna la o kumana o sɔrɔli kɔni n'i y'a lajɛ a bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ mm. ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye mm. fɛn min ye ka dɔ kɔni bɔ olu kunna doni na n'a ma ɲɛ k'a bɛ poste tɛ fɛn sɔrɔ a la mm. a yɔrɔw fana bɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye a bɛ jamana a tɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ cɛ ɲa k'o kumana ni maa sɔrɔla maa min b'o kɛ k'o baara kɔni o ka boloda a fɔ o contrat de bail min filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye san saba san duuru o kumana a bɛ taa olu kɔni olu de kɔnɔna la a ko a bɛna ta n'i y'a ta ni ka lajɛ a baarabolo minnu kɔni n'a kan ka kɛ u ni maa minnu yɛrɛ bɛnna la n'u ye tɛgɛnɔbila kɛ a kow la a ko olu kɔni a yira olu la k'a fɔ kabiri janvier kalo baara in kɔni o kumana a daminɛna wa ale nali min filɛ terrain kan dɔwɛrɛ tɛ ale nana lajɛ magasin minnu bɛ ka jɔ ka na magasin ninnu lajɛ a taabolo bɛ cogo min na baara bɛ ka kɛ ɲɛ min ma k'o lajɛ ani poste yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yen o kumana k'u kumaɲɔgɔnya sanga ni waati u bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn ye fɛn kelen ye o kumana o tɛ dɔwɛrɛ ye poste ka taaɲɛ baarakɛlaw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na faso yɛrɛ fana ɲɛdayɔrɔ bɛ se ka kɛ a ye ko laɲini ye o dɔrɔn de ye Mm. parce que b'a ka fɔ la mm. a ko o de hukumu kɔnɔna la mm. n'i y'a lajɛ a ko ni maa minnu yɛrɛ bɛnna kan n'o ye pɔsuba yɛrɛ fɔlɔ ye o ta baaraw de bɛna kɛ ka sababu kɛ n filɛ ka quartier minnu fɔ olu fana bɛna kɛ don n'a nataw la nka nafoloko kɔni o bɛna kɛ sababu o kɛn bɛ k'olu jɔ a ko nka n'i y'a lajɛ k'o kɔni o y'i bolo fɔ k'a ton fɔlɔ o ye wari min yɛrɛ bɔ k'o d'u ma n'o ye chèque ye o taar'i jɔ sefawari miliyɔn bi saba ani duuru k'o y'o bɔ k'o d'u ma fɔlɔ o bɛ bɛn san saba ɲɔgɔnna o kalosara o ma olu bolo o b'a yira k'a fɔ kalo o kalo o bɛ miliyɔn kelen kɔni o bɛ o ko fɔ a ko k'o kumana olu kɔni hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛmaa kɔni ma tɔgɔ fɔ k'olu kɔni olu ka ɲininiw kɔnɔna olu nana ye k'a fɔ o fɛn min ye o sɔrɔ bosoba min filɛ n'o ye opérateur économique ye k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ee elhaji sori kɛmɛso sori kɛmɛso sori kɛmɛso don aa ja banna baara banna o baara banna nin kɔni nin ye si binna tuma min na kɔnɔ maa wɛrɛ ma nin sɔrɔ sori kɛmɛso wa a banna o kumana an b'a f'u ye k'u k'u hakili latigɛ banna i ko mɔden baara in fɔra cogo min na n'a ma kɛ ka tɛmɛ o kan a ye fɛn kɔni tɛ b'o la Elhaji Sori Kɛmɛso, un, o kumana k'a bɛ ale de bolo, un, Fasiri Ba ka fɔ la, a ko k'o kumana n'i y'a lajɛ, un, o kumana yɔrɔ in kɔni ale bɛ k'a baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka a bolo da, un, Fasiri Ba ka fɔ la, a ko o wari min dilen filɛ nin ye, un, ko fɛn min ye poste a ɲɛmaa min filɛ n'o ye Hayidara ye, un, k'a ko o wari min binnen filɛ kɛsu kɔnɔ, un, k'o kumana o tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, un, u ka yɔrɔ min bɛ yen n'o kɔni n'o bɛ Lafiyabugu ta n'o bɛ o ko fɔ, un, ani Sogonikɔ, un, u ka so u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ k'u bɛna lajɛ ka u fɛnɛ k'u jɔli kɛ yen yɔrɔw la unhun cogo min na fɛn min kɔni ye tɔnɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na tiɲɛ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ unhun yɔrɔ tɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ sa n'olu kɔni n'olu ma jɔ unhun ko don n'a nataw la fɛɛrɛ ni dabali kɔni a na tigɛ k'olu fɛnɛ jɔ unhun ko k'a sababu kɛ poste ka yɔrɔ kɔni a bɛ dugu kɔnɔna la unhun ko nka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen poste tɛ ka foyi sɔrɔ a la unhun wa a yɔrɔ kɛlen bɛ sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔ minnu n'i yɛrɛ y'a lajɛ a tɛ ɲɛdama ɲuman kɔni a t'o di jamana ma unhun o kumana an bɛ don min na i ko bi unhun Ɛlihaji Sori Kɛmɛso unhun a k'a bɛ ale de bolo tiɲɛ n kɔni bɛ min fɔ unhun aa a bɛ maa min bolo nin nin y'a selen y'a tigi bolo a banna o. Elhadji Sory Kɛmɛso, unhun, a danayamaa don, aa, wa nin nin nin ko in filɛ nin ye, un, aa n b'a f'i ye ne a kɔni m'a kɛ ka tɛmɛ mun fɔra, unhun, a a a mun kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye contrat ye, unhun, a a tɛ o kɔni a a a a kɔni b'o kɛ, a b'a kɛ, a b'o kɔni kɛ, tiɲɛ wa nin ko min filɛ mhm. a nin ye ko ɲumanba ye dɛ sabula n'i ye pɔsu kɛrɛfɛla in yɛrɛ lajɛ mhm. a fɛn min ye gɛlɛya belebeleba kɔni o b'a yɔrɔ la dɛ mhm. k'a sabu kɛ yɔrɔ in kɔni désordre dan ɛni ni magasin ninnu jɔra a o na kɛ ordre kɔni ye sa magasinw bi jɔ fɛn min ye maaw bi don a kɔnɔ tɛmɛsennaw yɛrɛ minnu bɛna sanni kɛ bɛɛ lajɛlen bi lafiya sɔrɔ wa bi yɔrɔ in yɛrɛ a bɛ se k'a kɛ n'i yɛrɛ tɛmɛna f'i bi nisɔndiya n'i ko k'i bɛ tɛmɛ yen yɔrɔ in fɛ n'a fɔra k'i bɛ taa dugu kɔnɔna yɛrɛ la n'a fɔra ko poste da yɔrɔ ko n sɔrɔ yen a tigi b'a fɔ ne tɛ taa yen k'a sabu kɛ a yɔrɔ birisa ɲaminen
maaw sigi sigi bɛ cogo sugu bɛɛ la tɛmɛsira yɛrɛ tɛ yen n'a fɔra k'o bɛna dilan tan ne kɔni bolo o ye tare ta o sori kɛmɛso a ka télé Afrique Communication Africom TV autorisation kɔni an kɔni m'a sɔrɔ fɔlɔ walayi télé kɔni télé fɛn bɛɛ dafalen don i ko ko télé minɛn fɛn fɛn bɛ ni télé mago bɛ a la minɛn na a bɛɛ bɛ Africom kɔnɔ a bɛɛ nka autorisation a ma sɔrɔ maaw bɛ yen nɔ mulu tun bɛ baara kɛ maa mulu tun bɛ baara k'a kɔnɔ a bɛ taa maa bi saba ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la autorisation ma sɔrɔ a bɛɛ taara chômage la k'a fɔ k'a fɔ ko baara kɛcogo ɲuman ko o tɛ ko t'u bolo o tɛ k'a fɔ k'a minɛn t'u bolo o tɛ k'a ɲɛdɔn t'u la yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ tɛ ko Afrique communication yan o bɛ maa bɛ kunnafoni carili maa b'o fɔ olu ɲɛna wa ayi wa filɛ nin ye fɛn min ye autorisation hali sini a ma sɔrɔ wa autorisation a dilen bɛ dɔw ma télé yɛrɛ équipement yɛrɛ t'olu bolo autorisation b'u bolo papier kan nka télé tɛ ka émet tele tɛ lajɛ aa voilà le Mali aa jamana in non voilà le Mali c'est comme ça aa yɛlɛmaw ka don kow la autorisation k'a bɔ ka di mɔgɔ ma karisa i bɛ se ka tele dayɛlɛ ka sɔrɔ fɛn min ye tele minɛnw mm. a t'a bolo ah. tele kan ka taa sigi yɔrɔ min na a t'a bolo mm. wa a yɛrɛ t'a dɔn a bɛna baara yɛrɛ kɛ cogo min na fɔlɔ mm. nka n b'a minɛ ka bila yen fɔlɔ mm. don n'a nataw la ne bɛna mulu kɛ mm. maa dɔ bɛ yen a minɛn b'o bolo a dafalen a mɔgɔw b'a bolo mm. u bɛ baara la mm. ka autorisation ko o ma sɔrɔ mm. ko ka tele datugu ah. o bɛɛ taara chômage la. minɛnw bilalen filɛ nin ye aa ndeysaan aa o elhaji sori kɛmɛso dɛ o la n bɛ ka n profiter o de fɛ ka nin fɔ tan o elhaji sori kɛmɛso de filɛ nin ye aa Ala ka sababu ɲuman k'an ye kosɛbɛ nka a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna o o tuma na ni dɔ ma ɲa dɔ bɛ ɲa o poste yɔrɔ min filɛ o tuma na sori kɛmɛso o tuma na wulikajɔ in a tuma na an bɛ duwawu de kɛ sa Ala ka a nɔgɔya k'a sababu kɛ wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ale bolo jamana in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye tɔgɔ in dɔrɔn tɛ koyi. jamana in yɛrɛ olu bɛ se ka ɲuman min kɛ mm. a dɔ la n'u tɛ don min na ka fɔ ko karima sina fana ka biriki da baara ninnu fana bɛɛ b'o de kɔnɔ n'o tɛ sɔrɔ bosoma n'i ko ko ka taa o ka taa nin wari ta ka don a la mm. ɛ k'u bɛ taa juru de ta i b'a sɔrɔ juru de taara ta bankiw la ka fɛnw kɛ mm. nka a kun ye mun ye mm-hmm. ɲɛnama ɲuman poste da a ka se ka o sɔrɔ k'a sabu kɛ n'i ye yɔrɔ in lajɛ mm. u yɛrɛ fana u y'u ka sɔrɔ busonbaya kaburu ma k'o ye fɔlɔ mm. kaburu bɛ eh, eh, tabalininw ta tuma min na eh, ka kasetu ni fɛnw k'a kɔnɔ a bɛɛ daminɛ n'o yɔrɔ in de la Sahel vert yɔrɔ in na yen, tiɲɛ, ɔ n'u ɲɛ b'o yɔrɔ in na bi, un, a bɛ tan cogo la, un, ɛ n'u ko ko k'a d'u ma k'u b'a dilan, un, ɛ u ka u y'u ka kɛta de kɛ o, tiɲɛ, u y'u ka kɛta de kɛ, n'o tɛ nin wari min filɛ yan, un, ɛ a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko nin nin nin dama min n'i y'a lajɛ, un, juru de bɛ taa ta ka fɛn bɛɛ kɛ, un, nka nin si kun tɛ dɔwɛrɛ ye, un, fɛn min ye jamana an fana bɛ se k'an niyɔrɔ k'a la cogo min na, kosɛbɛ, jamana ka taa ɲɛ la, hasɔli Ala ka sababu ɲuman k'an ye, amina yarabi, o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ a bolo, unhun, fɛn min ye poste jɛman min filɛ, unhun, a fana filɛ ka nin baara min boloda, unhun, an bɛ dugawu kɛ yalasa Ala ka sanayɛlɛ Ala k'o d'a ma, unhun, a ko halisa ko tɔ bɛɛ dɛ, unhun, k'a sababu kɛ baarakɛlaw olu ka ɛ porte parole min bɛ yen nɔ, unhun, n'ale yɛrɛ de fana ye o tuma na ɛ ɛ ɛ n'ale ye maakɔrɔ ye yɔrɔ in na, unhun, n'o bɛ Seyidu Jagoro Seyidu eh, jara n'o b'ale ko fɔ mhm. seyidu jara ale kɔni a fana a kumana dɛ mhm. ale yɛrɛ ye secrétaire général ye comité syndical min bɛ poste kɔnɔna la a ko nin ko min kɛlen filɛ pdg fɛ mhm. fɛn min ye ko nin kɔni nin ye ko ɲumanba ye k'a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye poste kɔni a minɛnko poste a yɛrɛ bilalen don minɛn min kɔnɔ n'o bɛ numérisation ko fɔ k'o baara kɔni o bɛ se ka ɲɛ olu bolo wa a bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye n'i y'a lajɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ poste kan bi turamaɲɔgɔn ko don k'a bɛ kɛ sababu ye o kuma na ka turamaɲɔgɔn dɔ kɔni k'o don jiginɛ kɔni ale kɔnɔna la ko n'o kɛra a dɔ la fɛn min kɔni ye wulikajɔ kɔni olu na kɛ laɲini ye min ye n'o ye olu baarakɛlaw ye olu fana ka o laɲini ninnu fana olu na sabati wa poste yɛrɛ a n'a a yɛrɛ ta a n'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye ɲɛmaa in kɔni filɛ k'a filɛ ka nin baara minnu kɛ o kɔni k'an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ a bolo amina yarabi kunnafoni ye nin ye an ye mun sama ka bɔ fɛn min ye lettre du peuple an y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ maa min ka nɔbila sɛbɛn don bameyi jalo fulakɛ i bonya b'a la wandiga an b'u fo u ka wulikajɔ la jamana in ale bɛ se ka jɔ cogoya min na tabarikala ibrahim ne b'i nɔkun caman an ka taa la sirène la sirène ne bɛ ale ta

o ye politigi nɔnsiw ye aaa a ko politigi nɔnsiw a bɛɛ lajɛlen fari bɛ yɛlɛma kuma bɛɛ ni fari yɛlɛma yɛlɛma ka ca ni sukaro bɛ yɔrɔ min na an ye ngolongolobaw ye sukaro bɛ yɔrɔ min na an tɛ bɔ yen sukaro dɔrɔn wa wa ni tulu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu kɔni olu bɛ taa yen duman ta a ko o maaw kɔni ba diri ka maaw don u ye minɛnw cɛ dirisa u ye minɛnw cɛ dɛ bangineda politigi maa dɔw bɛ yen ko a bɛɛ lajɛlen minɛn cɛ ŋami ko fɛn min asuma asuma cfp
k'u ɲɛsin o ma k'u ɲɛsin asuma ma on sommes tous asuma a ko an bɛ waatinin min na i ko bi aa a ko jɔnko ala ko bangineda k'a daminɛ a mɛri la a mɛri saliya jara saliya jara ale ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ma da ale ma dɛ
a ko fɛn min saliya ta kɔfɛ tumani jara N'o bɛ fɛn bangineda depite ale ko fɔ ale ko monsieur le maire kana taa k'an to dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan u taara u ye minɛnw ta u y'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn a ko fɛn min asuma n'o bɛ fanga ɲɛmɔgɔ sumelu bubɛyi mayiga premier ministre ale ka fanga ɲinitɔn ale ko fɔ u taara u taara bila yen u taara minɛnw bila yen ko anw bɛ na e fɛ yen an bɛ na e fɛ yen yaasa an de bɛ se ka kɛ baara ɲɔgɔn ye an bɛ se ka e dugukɔrɔma don don jamana jɔli o kiimaw la cogoya min na fasirikɛba farada dabo ale ka fɔ la a ko n'i ye ninnu ta k'a lajɛ nin wulikajɔ fila min kɛlen filɛ ko politigimaaw ka wuli ka se k'u yɛrɛ falen tɛ cogoyanin bɛɛ lajɛlen na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ yɛrɛkun kelen sɔrɔ intérêt personnel n k'a lajɛ yɔrɔ min na ni tulu bɛ sɔrɔ yen e n ka n teliya ka taa tulu kana ba ma jateminɛ k'a lajɛ ko ni cɛ fila min filɛ n'u y'u ka doni ta ko ka taa fɛn min u yɛrɛ sɔrɔ fɛn min asuma o kɔnɔna na a ko jɔn ko ala ko a dun bɛna kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya ko k'a sababu kɛ u tun bɛ fanga ɲinitɔn dɔ la dɛ ko fɛn min depite ale tun bɛ fɛn RPM ale tun bɛ o kɔnɔna na fɛn min ale bɔra o la fɛn min ale taara i yɛrɛ sɔrɔ bisa ASMA o kɔnɔna na a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko ni depite ni mɛri min filɛ nin a ko jɔnko ala k'u sen dorokolen don dɛ u sen nɔgɔlen wa u tɛgɛ nɔgɔlen u tɛgɛ nɔgɔlen don fɛn min dugukolo ko kisaw caman de la
ko dugukolo ko kisaw ah. ko u tɔgɔ nɔgɔlen don wa u tɛgɛ nɔgɔlen don a la a ko olu de filɛ nin ka t'u ka doni ta bi ko yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ ma u bɛ se ka t'u u solonna don cogoya min na ko nin taali tɛ dɔwɛrɛ kɔfɔ dɛ ah. ko solonna doli de don solonna doli u bɛ t'u solonna don fɛn min fanga ɲɛmɔgɔ ka fanga ɲinitɔn na a dɔw la ko fɛn min yɛrɛkunsɔrɔ mandɔngɔ sɔrɔla n'u taara o kulu kɔnɔna na u bɛ se ka mankutu cogoya min na mm. a k'u ka taakun ni wulikajɔ a filɛ olu bɔra yɔrɔ min na fanga ɲɛma olu bɔra tɔn min na o tɛ président yɛrɛ ka tɔn yan wa a ma dan o dɔrɔn ma koyi ibrahim a ko n'i dun y'a jate ko fɔta ko n'i dun y'a jate minɛ k'a lajɛ k'an bɛ don min na i ko bi a ko fɛn min fanga ɲɛmɔgɔ ka tɔn min filɛ a ko jɔnko ala ko ni monsieur le maire ni nin depite min filɛ k'u taalen u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na fɛn min bagineda maaw k'u diminen don dɛ wa u diminen don dɔwɛrɛ tɛ koyi ko gɛlɛya caman b'u kan u ka sigida in kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ah. ko fɛn min u bɛ ji min sara faso ye ah, a ko n'i y'olu ka ji sɔngɔ ta k'a jateminɛ ko bamakɔ ji sigiyɔrɔma saba ah. bamakɔkaw bɛ min sara dɛ ji sigiyɔrɔma saba olu b'o de sara bagineda. Eh, cogo di o kana SOMAGEP t'olu fɛ yan. SOMAGEP tɛ yan. SOMAGEP yan. o y'a sɔrɔ o tɛ yen dɛ. fana la o nin bɛ sɔrɔ forage dɔ di. SOMAGEP forage baw kɔni bɛ yen a bɛ sɔrɔ nin bɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ dɔ di kɛ dɔw fana b'o kɛ ko ko fɛn min bamakɔkaw bɛ ji sara yan misali la n'olu b'a sara dɔrɔmɛ kelen a ko olu b'a sara u fɛ dɔrɔmɛ saba an t'a sara kelen aaa a ye misali ta wa an ka ji mɛtiri kibu ka ca n'o ye dɛ a ko fasiri kɛba ka fɔ la a ko fɛn min baginedakaw u dusu kasilen don la o kosɛbɛ a ko u fununnen don fɛn min sɔɔni sɔɔni u bɛ nin kuma in u b'a la k'a fɔ fɔ ɲɔgɔn ye u dusu kasilen don o kisaw la, awɔ, a ko o bɛɛ ni a ta, an, fɛn min fura an ma ɲini o la, an, dɔ ma bɔ o jisɔngɔw la, n kɛ, a ko monsieur le maire ale m'a bila dagirinda la, awɔ, ka fara député kan u ye doni cɛ nin cogoya in de la, an, caméléon politique, awɔ, a a kuma ye ko fɛn min nɔnsi o t'olu kɔfɔ wa, o don, politicien politicien nɔnsilamaw, aa a kɔni a caman yɛrɛ y'o ye dɛ, a ko, ni turu bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa yen ko k'a lajɛ yɔrɔ min na mm. a ko n'a ma ɲɛ an tɛgɛ n'an senw nɔgɔlen don mm. fɛn min kɛba an kɔ mm. o tuma an kana bila dagirinda la ah. u y'u kun ɲɛsin fɛn min fanga ɲɛmɔgɔ ale ka fanga ɲinitɔn ma farada dabo fasiri kɛba ale ka fɔ la a ko hakilina min bɛ maaw la don min na i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛn min sumeyilu bubɛyi mayiga a a ko jɔnko ala ale ka fanga ɲinitɔn min filɛ mm-hmm. ko maaw b'a la ka bɔ ka t'u kun ɲɛsin a ma k'i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ka taa don nin tɔn in kɔnɔna na aaa a ko jɔnko ala ko kun wɛrɛ tɛ koyi ko u b'a la ka miirijugu de kɛ miirijugu k'a fɔ ko sumelu bube mayiga k'o de bɛna kɛ elhaji ibrahima bubakari keyita nɔrabila ye fɛn min fanga ɲɛmɔgɔya la jamana in ɲɛmɔgɔya la kulubadon nata la ɛ ne m'a f'i ye wa aa politiquement Mm. ɛ ala n b'a f'i ye n ko n'a b'i fɛ ka taa ko k'o de y'a to Ah. ko asma devient le meilleur réfugié pour O don. échapper aux griffes o don dɛ de la justice parti politiki min bɛ yen Mm. n'a ye wasaden mugan ni kɔ sɔrɔ Ah. k'u to wasaden saba la o min ye joli de ye awɔ n t'u- u ka wasaden kɔni a kun tɛ nin kɔni naani bɔ. de kun don ɔhɔ wasaden naani Mhm.
k'u t'o la Mm. ka t'u yɛrɛ sɔrɔ wasaden eh, mugan ni kɔ la Awɔ. k'a sɔrɔ kar- kalata ma kɛ Ah. asma bati a ko n'i dun y'o jateminɛ o miirijugu min bɛ u kun na k'o de bɛ k'u bila nin doni cɛ in na dɛ yaasa wa dɔw fana ta tɛ o dɔrɔn koyi n kana taa kiiri ɲɛkɔrɔ n ye walejugu minnu kɛ fɛn min n tɛgɛ nɔgɔlen don ko nɔgɔlen minnu na yaasa n mago bɛ to cogo min na ko a dɔw yɛrɛ kunmabɔ o ɲinitɔ de don o de la u bɛ ka taa u soronadon fɛn fanga ɲɛmɔgɔ ale ka nin tɔn in kɔnɔna na kosɛbɛ fasirikɛba farada dabo ale ka fɔ la an aa a ko fɛn bɛ yen ni maa bɛ jɔrɔ Un. ni maa kamana bɛ gan Kosɛbɛ. ni maa kan ka miiri ka hami Un. aa o ko k'o ye fanga ɲɛmaa ye dɛ Tiɲɛ. Sumelu Bube Mayiga An. a ko k'a sabu kɛ mun ye Mun. ko maa minnu b'a la k'u ka doniba kulew ta ka t'u bisimila e fɛ yen A b'u dɔn. ko u nɔgɔlen don u nɔgɔlen ser'i ma U b'u ko dɔn. a dɔw la u dun na taa e yɛrɛ nɔgɔ An. a ko e ko i tɛ maa man kan tɛ ka siran o ɲɛ wa a b'u dɔn a b'u dɔn o minnu ma wele yan minnu ma wele n'u nana u tila ka segin a ko o de cogoya la ko maa bɛ se ka min fɔ farada dabo ka fɔ la ko sumelu bube mayiga ko e ko ale tɛ ka tulonkɛ tasuma la wa ɲininkali dɔ a y'a sigi a ko ko a ye fasiri kuncɛ ni mun ye ko attendons de voir la suite du feuilleton k'an k'an sigi ka fɛn min filimunin tɔ bancogo lajɛ ko waati tɛ nkalon tigɛ mm. l'histoire sera le meilleur juge a banna ala ka sababu ɲuman k'an ye mm. fɛn min ye politiki mm. ale de kɔni fɛn min ye nangaraba dɔn don kosɛbɛ n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ ah. i fa bi sa n'i y'a dɔn ka na ɲɛfɛ i ba bi sa n'i y'i jɔ yɛrɛ i yɛrɛ bi sa ah. aw de don politiki de kɛn bɛ fɛn min ye tulu bɛ yɔrɔ min na mm. olu kɔni ko kulu bɛ yen de conviction ko tɛ tuguni k'a fɔ n bɛ na ne ne ka hakilina ye kelen ya mm.
a bɛɛ burukusi kuma a tila bɛɛ a ah. tila bɛɛ burukusi kuma la sirène filɛ farada dabo ale ka nɔbila sɛbɛn don politikikɛla gɛrɛgɛrɛ kelen kelenninw bɛ yen dɛ mm-hmm. kelen kelenninw bɛ yen eh, eh, a kelen kelenninw bɛ yen minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ hakilina dɔw yɛrɛ b'olu la olu bɛ tugu o de nɔfɛ kuma mm-hmm. bɛɛ nka a man ca mm-hmm. a caman de bɛ yen n kana nkalon yɛrɛ tigɛ kɛmɛsɛri o kɛmɛsɛri la bi kɔnɔntɔn ani seegin o de bɛ yen o bɛɛ de ye nin ye conviction ko tɛ k'a fɔ ko n bɛ na hakilila dɔ de bɛ n na o ne ka hakilila ye kelen an bɛ jɛ ka pati dilan nka n'o tɛ pati ye fɛn min ye fɛn belebeleba de don n'i nana pati kɔnɔ ni hakilila min b'i la n'o ni pati min hakilila bɛ taa i bɛ don o de la n'o hakilila ko k'a bɛ changer pati kɔnɔna la e yɛrɛ ka kan ka kɛlɛ de kɛ nka i tɛ bɔ pati la dɛ i bɛ to tɔn kɔnɔ i bɛ kɛlɛ kɛ fo tɔn ka na o sira fɛ nka i bɛ to tɔn kɔnɔ nka anw ta ye mun ye n'i nana ni o de b'a jira k'a fɔ ko i tɛ na i tɛ na politigi la hakili ni o hakilila ninnu ye quoi e nakun y'i poche de ye parce que hali ni tɔn jɛngɛnna dɔɔnini e bɛ se k'a fɔ aa ne bɛ nin a ma taa ne ka dabada ma a kɛra tan ne bɛ bɔ ne bɛ taa yan fɛ e t'i si kɛ yaala la u b'u t'o la ka sɔrɔ ka n'u yɛrɛ ka pati créer unhun, o parti bɛ créer sisan unhun, fɛn min ye ɛ, ɛ, bureau unhun, o bɛɛ lajɛlen bɛ saki belebeleba kɔnɔ ok cachet unhun, ɛ, ɛ, ɛ, n'i mago bɛ fɛn o fɛn na unhun, n'i wi- n'i welela dɔrɔn ko aa ko karisa ko n sɔrɔ ɛ, sira dankun na yan fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Ah, ok. ɛ ko s- k'an ka taa siège la siège tɛ yen o. unhun, walima siège i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka sokɔnɔna la Unhun. a kɛn bɛ ka magasin dɔ dilan yen Awɔ. k'o bila parti siège ye ah, ok ka k'o ye- sɔrɔ- k'o ye parti ka politique sɔrɔ ye. ka pɛntirini ni jaba dɔ tara o la wa mun bɛ mɔnɛ nin bɛɛ la dɛ Ɔ. u bɛ tila ka taa an ka- an an ka wari unhun, han an ka wari ka tila k'o ta Mm. ninnu dɔw b'o sɔrɔ ah, wa pati dɔw bɛ i yɛrɛ t'u ye fo ni élection sera tuma min na u tɛ foyi kɛ foyi wari in dun bɛ d'u ma min kama o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sensibilisation ani gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ u ni population ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na wari in bɛ d'i ma o de kama nka n'i y'a ta k'a lajɛ wari in bɛ di min kama a tɛ don sira fɛ gouvernement fana tɛ suivi kɛ foyi tɛ kɛ wari bɛ ta ka di ten an kunnafonidilaw bɛ yen an ka fɛnkɛ aide à la presse o filɛ a nɔ la don o don yɛrɛ dɔ bɛ b'o la arajo bɛ ka caya ka taa fɛ journaux bɛ ka caya ka taa fɛ foyi tɛ dila anw ma han an bɛ jɔyɔrɔ min na bi jamana kɔnɔna la n'i y'anw ni partis politiques ta jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. pati politigiw ta kan ka jɔ an yɛrɛ ta kɔrɔ san kalo tan ni fila ta la an b'an ka sensibilisation na an b'an ka kunnafoni di an b'a la pati politigi jumɛn bɛ yen a pati politigi joli joli bɛ yen n m'a belebeleba ninnu fɔ dɛ a man a misɛnmannin ninnu jɛgɛmisɛnnin ninnu a joli joli bɛ yen ka n'a wari tɔnbila k'i b'u ye ni élection wɛrɛ tɛ ayi san duuru u b'a wari ta san o san san duuru i t'u ye o kɔnɔ ayi i t'u ye n'u bɛ fɛ ka wari dɔ dun dɔrɔn réunion yan fɛ rencontre yan fɛ an ye nin bɔ an ye nin kɛ tan tɔ wa comptable yɛrɛ yan n b'a f'i ɲɛna registre b'o bolo o bɛ bɔ yan fo Anderanbukan ala k'an son ɲuman na yarabi amiina min kɔni fɔ an bɛ baara min na yɛrɛ nɛgɛ don dɛ an b'an dugu an yɛrɛ la n'o tɛ an t'an dugu ala la sabula k'a kɛ i n'a fɔ fɛn min ye politigi k'a kɛ fɛn min ne yɛrɛ kelen ka nafa ani n ka denbaya ani pati kɔnɔna la maa minnu ye ne kɔkɔrɔmaa ye ni n ko ne yɛlɛla dɔrɔn minnu b'a fɔ kuwa nɔfɛ n ka fɛn bɛ di olu de ma pati politigi wari k'a ta' ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni ye i ka parti politique i bɛ ka baara min kɔni kɛ jamana ci baara i bɛ o de kɛ i tɛ ka jamana jɔ baara kɛ k'a sababu kɛ wari min bɛ d'i ma fasodenw ka nafolo de don aide publique a bɛ bɔ an ka faso jiginɛba de kɔnɔ k'a ta ka di olu ma k'u ka nin baara ninnu k'a kɛ n'a ye wa a tɛ don a sira fɛ wa an ka wari an tɛ j'a kɔ an b'a yafa an tɛ j'an ka wari kɔ fɛn fɛn y'an ka wari ta k'a ta k'a don da fɛ da min kɔni n'a ma d'i ma o kama ko parce que ko e e de ta i ka parti ye k'a minɛ dɔrɔn ka taa n'a ye ka taa dun denbaya la a tɛ don parti da fɛ kɔngɔ bɛ ɲini ka maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ pati yɛrɛ kɔnɔna la marabatiga ɲimi ɲini k'a dɔw faa an ma j'an ka wari kɔ dɛ a ma d'i ma o kama ala ka sɔn ɲuman ka ɲi fasiri halisa an bɛ tɛmɛ n'a ye L'Indépendant ne b'ale ta L'Indépendant n'i y'a ta fasiri a boloda b'a kɔnɔ a ko kalifa yaro ale kɔni n'ale solomadonba ye o tɛ avocat ale ko fɔ wa Avocat min kɔni n'i y'a lajɛ IMAMA o kumana olu ka solomadonba don ale yɛrɛ kɔni a bɛ o baara kɔni a b'o kɛ IMAMA ye IMAMA n'i ye ale lajɛ alimami mali alimamiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔnba min bɛ yen a tɛ ale kofɔ wa a ko k'ale kɔni a y'a yira kunun ko kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔlikɛ dɛ a ko musa gindo musa gindo min n'ale kɔni kɛra sababu ye an ka imamba min bɛ yen n'o bɛ yatabare n'o bɛ ale kofɔ a ko k'a kɔni a y'a fɔ a dabara la pɛnpɛrɛnpɛ polosilakaw ɲɛna aa k'ale kɔni k'ale labɛnnen don fɛn min kɔni ye ka n'ale kɔni ni occasion kɔni nana fɛn dɔ kɔni ka na k'a fɔ k'ale pɛrɛlen don fɛn min ye an ka jamana faama Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko ka taa se mamudu diko ma ani fɛn min ye abidini gindo k'ale kɔni tɛ siga cogoya si la ko k'olu ni kɛnɛ karaba alahu akubaru subahanalahi aa nin cɛ in ka ko a ko tɔ bɛ ka juguya aa Musa Gindo unhun a koo nin cɛ min filɛ nin ye k'a kɔni a ye nin fɔ polisilakaw ɲɛna unhun k'o tuma na ale kɔni mana a yɛrɛ sɔrɔ unhun k'a dɔn k'a fɔ ko k'ale kɔni a bɛ se ka nin maa saba ninnu ninkɛnɛ karaba unhun k'ale kɔni k'a tɛ siga cogoya si la ko k'o kɛ dɛ ah fasiri b'a ka fɔ la unhun a ko n'i y'a lajɛ Imam Yatabare unhun a somaa minnu bɛ yen o tuma na ani an Malidenw bɛɛ lajɛlen unhun aa an bɛɛ lajɛlen an b'an ka sangabonda kɔni an b'o la tuma min na tiɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye alisilamɛw mm. a tɔn minnu bɛ yen maa si ma to kɔ nin ko in na mm. bɛɛ lajɛlen kɔni i bɛ k'i ka seereya kɔni ni ka olu kɛ mm. a ko porte parole min bɛ yen haut conseil islamique ale tɔgɔ la n'o bɛ mamadu tarawele n'o bɛ ale ko fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'olu kɔni k'u sigin bɛ dɛ fɛn min ye jamana kɔni a marabaaw kɔni ni ka u lajɛ sanga a n'a ka waati fɛn min kɔni ye o tuma na nin cɛ in ka kiri a ko kɔni a bɛna kɛ cogoya minnu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiritigɛlamɔgɔw k'u kɔni u sigilen bɛ ka olu lajɛ fasiri b'a ka ko la a ko fɛn min kɔni ye sariya min kɔni bɛ yen n'o kɔni n'o bɛ alisilamɛya yɛrɛ sariya kofɔ a ko jeli kɔni o sara ye jeli de ye dɛ k'a sababu kɛ mun ye maa o maa y'i tugu kɔni ka maa ninkɛnɛ karaba i yɛrɛ ninkɛnɛ kɔni a kan ka karaba ten cogoya la a k'o de hukumu kɔnɔna olu kɔni sigilen bɛ kiri min filɛ nin ye n'o ye Musa Gindo ka kiri ye olu sigilen bɛ k'a jaabi kɔni ni ka a kɔnɔ k'a sababu kɛ o kumana u bɛ wuli ka u bɛ ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye k'a yir'u la k'a fɔ fɛn min kɔni an bɛ don min na i ko bi o kumana nin cɛ in ka taabolo bɛ cogo minnu la ko o kumana a ko kɔni a ko ka fara ɲɔgɔn kan k'a kiri kɔni k'a kɛ teliya teliya la k'olu sigilen bɛ kiri kɔni ka a jaabi kɔnɔ k'a jaabi min kɔni n'o kan ka bɔ a ko jaabi kɔni ko n'o ma bɔ nin ko in na a ko kɔni u bɛ olu sɔrɔ u ɲɛ dɛ olu imamu minnu filɛ nin ye k'u bɛ olu sɔrɔ u ɲɛ ko ka sababu kɛ fɛn min kɔni ye ko min kɔni kɛlen filɛ nin ko ni ɲɔgɔnna kɔni a bɛ ka caya jamana kɔnɔna la ko ni nin kɔni ne ni fɛn ma bɔ nin na a k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni ko kɔni o bɛna na kɛ parce que b'a ko o de hukumu kɔnɔna la sa k'u y'a yira k'a fɔ mamudu diko mm. ale kɛlen bɛ ka wele min bila alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma kari don mm. desan fevrier kalo tile tan mm. k'o kumana u na wuli o kumana o bɛɛ lajɛlen u na ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko fɛn min ye imamu yatabare ale ka faliko u na to o kumana o kumaw fana ni ka taa ale dankɛnɛmaya ye a ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko imamu yatabare ale mun filɛ nin ye sa n'ale kɔni n'o ye abdulaziz yatabare n'a ninkɛnɛ kɔni karabara fɛn min ye musa gindo ale fɛ a ko wulikajɔ min fana n'u bɛna o kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko kɛwale min fana n'o nana kɛ a tayani yɛrɛ kɔfɛ n'a a su kɔni tara ka t'a bila kiliniki la kiliniki min n'a bɛ pasteur ko fɔ k'olu ye taabolo minnu kɛ a ko nin taabolo in fana k'u bɛ nin kɔn dɛ ko wa nin taabolo in k'u tɛna jɛn ni ye cogoya si la o tɛ dɔwɛrɛ ye imamu kɔni ni ka a kuma na a fure min dalen don ni k'o jaw kɔni k'o ta k'o bila fɛn min ye cakɛda k'o ta k'o bila fɛn min ye maaw ka telefɔniw sanfɛla la ko nin kɔni u tɛna jɛn ni nin ye cogoya si la ko nin min kɛlen filɛ nin ye a k'u b'a yira k'a fɔ nin ko kɔni nin bɛ nin kɔni nin bɛ su ka lebu kɔni nin bɛ o de yira ani fɛn min kɔni ye tanga kɔni k'o ta ka bɔ su kan ko nin bɛ o de ko fɔ ko k'a sababu kɛ fure kɔni a tara ka taa olu fɛ yen a bɛ se ka furakɛ cogoya minnu la ko ka fure dalen to yen nɔ ko k'a ta tan cogo la k'a foto kɔni k'o ta k'o ko kɛlen min filɛ nin ye k'o fana o ma bɛn u ma cogoya si la ko wa ko don nataw la k'olu fana u na u mankan mɛn o la dɛ parce que b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi mohamed yatara a y'a yira sa k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye cɛ min bɛ n'ale kɔni de ye avoka ye kalifa yatara kalifa yara ale kɔni imamu kɔni ale ka avoka don k'ale de kɔni a ye kuma ta a ko nin ko min kɔni n'a kɛtɔ filɛ nin ye sa k'ale kɔni ale ye avoka ye solomadonbaa don k'a bɛ ka ko in kɔni a bɛ ka lajɛ n'a ɲɛ kɛnɛ a bɛ ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ k'o k'a kan ko k'a sababu kɛ u ye damakasi sɛbɛn kɔni u ye o don n'o bɛ plainte kɔni n'o bɛ o ko fɔ filɛ nin ye n'o ye nin baara in kɛ n'o kɔni n'o ye musa gindo ye k'a ye wulikajɔ min kɛ ka cɛ kɔni ninkɛnɛ karaba n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye imamu yatabare k'a y'o ninkɛnɛ karaba cogo min na ko ka sabu kɛ a kɔni a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen de d'a kan n'o ye lajabali sugu bɛɛ lajɛlen a y'o de kɛ ka sɔrɔ k'a ninkɛnɛ kɔni ka o karaba ko min kɛlen filɛ nin u b'a ɲini k'a fɔ sariya kɔni o ka pɛnpɛ a kan artikili min bɛ n'o ye siginiden min ye kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn siginiden kɛmɛ fila kɛmɛ fila ani kɔnɔntɔn ani kɛmɛ ani bi naani ani wolonwula mm. code pénal kɔnɔna la ko k'o bɛɛ lajɛlen ko k'o pɛnpɛrɛ a kun mm. a ko o de hukumu kɔnɔna la ko fɛn min kɔni ye cɛ min yɛrɛ filɛ mm. n'o ye musa gindo ye mm. ko kumana a y'a yira polisiw bɛɛ lajɛlen ɲɛna mm. ko fɛn min ye ale filɛ nin ye k'ale ye kɛwale min kɛ nin ye mm. ko wa k'ale ma nimisa dɛ mm. ko wa a tilala k'a yira k'a fɔ tuguni mm. ko kumana ka n'ale kɔni n'ale fɛrɛla mm. elaji ibrahim bɔkari keyita n'o y'an ka jamana faama ye mm. ka taa se mamudu diko ma mm. ani abdini gindo mm. ka n'ale fɛrɛla ninnu fɛn o fɛn ma mm. k'ale b'u bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ karaba oh. o tuma na n'i y'a mɛn ale bɛ feereli ko kuma fɔ ale bɛ yɔrɔ min na a bɔra halisa da de bɛ ka bila kunnafoni ye kunnafoni de n'o tɛ nin dɔw yɛrɛ dili man di ne yɛrɛ layi nka n'a a bɛ ka kuma minnu fɔ fo maa k'a dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ a la n'i y'a mɛn e bɛ kogo naani min ɲɔgɔn cɛ ni e sera ka bɔ yen yɛrɛ fɔ kuma tɛ k'a fɔ k'e bɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ala ka so ɲuman kan di dati b'a la da sago don mohamed aidara ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi don bɔli a bɛ kɛ sababu an bɛ taa sugu la an bɛ segin ka kunnafoni tɔ k'u da nin o kan i k'a dɔn k'a fɔ ko man nin ye man nin mɛn u ko siri ma labali kɛ kabako fura dabaliban fura ko ko ladege ko n'a tigi tɛ kelen an bɛ don min na ko bi nin ye fura ye fura min n'ale tɔgɔ kelen ka kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ an ko fura in ma ko su gundo su gundo ye fura ye maa kɔni ta ale kɔni kofɔ maa ye bilen farafinna ani farajɛla ka da a kan banabatɔ ni banabagatɔ somaw bɛɛ lajɛlen kelen ka danaya sabati fura kelen min kan an ko de ma ko su gundo su gundo ko ni kulusijala gosi kɛlen bɛ ka maa min sɛgɛn k'e ye kɔrɔn doni ka tilebin doni k'e ma fura sɔrɔ i ka kulusijala gosi la e k'i wakili kɛ fura min ye o de ye su gundo su gundo kulusijala gosi suguya o suguya n'o de bɛ aw la fɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ka nin ban pewu kulusijala gosi dɔ bɛ yen nɔ ni maa min de bɛ yen ko teliya kojugu k'o de y'e taalan ye fanga dɔgɔya k'o de bɛ e la walima lawa dɔgɔya k'o de bɛ e la walima e ka jakuma de bɛ ɲinɛ gɛn ale t'a sɔrɔ su gundo bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ka nin ban pewu su gundo sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu mɛdinɛ kura suguni kura la arajo bɛnkan kɔnɔ dalasi kɛmɛ naani n'i ye su gundo san yɔrɔ wɛrɛ min ni arajo bɛnkan tɛ kelen o ye dɔwɛrɛ de y'i bolo o tɛ su gundo su gundo an balakaw hakili tolen don u la kosɛbɛ ka da a kan an balakaw ka bana dɔ bɛ yen nɔ an ko de ma ko gange kɔnɔdimi gange kɔnɔdimi ye bana ye n'a b'an balaka min na ale ka wuli ka jɔ i sen kan o ka gɛlɛn i ma a bɛ se k'an balakaw bali den sɔrɔ fana na gange kɔnɔdimi dɔ bɛ yen an k'o ma ko tonso ɲimi n'o bɛ an balaka min na o bɛ na dɔgɔkun o dɔgɔkun kɔnɔdimi misɛnnin o bɛ kɛ e talan ye a bɛ se k'an balakaw bali u ka laada fana yeli la n'o b'an balaka min na i sen fa teliya la dɛ i ka na arajo bɛnkan kɔnɔ mɛdinɛkura sugunikura la i ka su gundo san dalasi kɛmɛ naani o bɛ ka gange kɔnɔdimi furakɛ ni k'a ban pewu su gundo hakili tolen don furudimibatɔw fana na maa min de bɛ ko furudimi ko de kɛlen bɛ k'e sɛgɛn k'e ye kɔrɔn doni ni ka tilebin doni k'i ma fura sɔrɔ i ka furudimi na ayi e k'i sen fa teliya la i ka na mɛdinɛ kura suguni kura la arajo bɛnkan kɔnɔ dalasi kɛmɛ naani i ka su gundo san o bɛ ka furudimi furakɛ ni k'a ban pewu mɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko furudimi b'i la cogo di dumuni bɛ dumuni na e tɛ se k'o dun kɔnɔdimi misɛnnin o bɛ k'e talan ye kɔnɔja o bɛ k'e talan ye girinti banbali o ye n'o bɛ ɲɔgɔnna a dɔn k'a fɔ ko furudimi b'i la i sen fa teliya la i ka na arajo bɛnkan kɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu arajo bɛnkan n'i ye su gundo san yɔrɔ wɛrɛ min ni arajo bɛnkan tɛ kelen ye dɔ wɛrɛ de b'i bolo su gundo t'i bolo su gundo ni maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la o i bɛ weleli kɛ nin nimoro la 66 07 07 83 66 07 07 83 i k'a dɔn k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ b'an bolokɔrɔ ale ye su gundo in san ni k'a lajɛ a nanen don bonyamasegin na an bɛ kuma galamani ye an bɛna a tɛnkunya la ne nana ka su gundo san tiɲɛ na su gundo ye ne furakɛ kosɛbɛ n nana aw barika da ka aw fo ne b'a ɲini aw bɛɛ kelen kelen fɛ cɛɛ fara muso kan ko aw ka na ka su gundo san a ka ɲi kosɛbɛ su gundo mali tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen faransikaw a hakili tolen don aw fana na a bɛ sɔrɔ faransi fana ni maa min mago b'a la faransi i bɛ se ka weleli kɛ nin nimoro la 06 15 84 36 76 06 15 84 36 76 walima